ndị Igbo ekene m unu Igbo na-agba ndị onwe fa mgba onye Igbo na-agba onye Igbo mgba onye Igbo na-akpagbu onye Igbo kedu ife o ji bụrụ sọ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-apụta na social media na-ebute mkpasa na nghasa na-egosi ilo na asị na akpọmasị dị n'etiti ndị Igbo sọsọ ife unu na-alụ bụ onye pụta ọ na-akọ nwanne ifela na-emedukwa unu bụ ndị Igbo ife ifela dịkwa unu n'anya ndị a bụ ndị bụ ndị kpatalị ya ndị a bụ ndị bụ the cause of this problem dị na social media kedu ife unu ga-eji unu pụta na social media unu a na-egosi akpọmasị na ilo n'etiti anyị bụ ndị Igbo na o nwedu ife dị ka ịfụnanya sọsọ ife anyị na-achọ bụ otu anyị ga-esi kpụtuo onwe anyị anị ndị Igbo ifela dịkwa unu n'ime ọ na-abụ na unu bulu unu ilo unu ebuli ilo unu bupụta n'ụwa niile ka ụwa na-afụ na unu fụrụ onwe nu- nu- na unu kpọlọ onwe unu asị ya bụ ife jọgburu udene sigbuo nkakwụ ebe m nọ anọ m egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena nku gbajisie ya nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ gịnị ka a na-azọ dị kedu ife a na-azọ a na-azọ ego a na-azọ fame a na-azọ crowd a na-azọ members o wee bụrụ unu bụ ndị ụka sọsọ ndị ụka kedu onye butedu ife bụ ife a na-afịa ebe niile unu enwekwarọ ọgụgụ isi onye bụ onye na-acause ife a apụta na social media na ifela unu emegbugo m na enenechago m ebe niile ma ndị pastors o nwerọ ndị pastors na-apụta agba onwe fa mgba sọsọ anyị nwa bụ ndị katọlik ndị Anglican ada agba onwe fa mgba ọ bụrụ sọsọ ndị katọlik ha pụta na social media ha na-emebọ onwe fa kedu ife buteli ya iwe dị m n'obi ife m ji wee pụta bụ na unu na-emechu onwe unu iru ọ bụrụ na o nwerọ onye ga-agwa unu ya m ga-agwa unu ya unu kpọọ evangelist Chukwuebuka Obi afa unu a- a- a na-akpọ fada yes ihe m ji ekwu ya bụ since m nụmara ife niile a na-apịa ụwa afụbeghị m ebe evangelist Chukwuebuka wegolu ife okwu na-adịrọ mma maka na ọmụmụ nke okwu m pụta m ga-ekwu ya unu a na-akpọgharị afa ya na-agbago na-agbada abịarọ m ebe a ịbịa side onye ọbụla anọzi m na ya ma ịbịa sị na onye a mere onye a emetọrọ mana onye ọbụla ma na ọ nya bụ isi sekpụ ntị welu ile ya gụọ eze ọnụ kwụsị this nonsense na ife adịrọzi mma ifela na-emekwa unu ndị okenye how many years ndị niile na-eme fada ifela na-eme unu onye bụ the main person na-acause this thing jekwa were ile ya gụọ eze ọnụ ejikwa m Igbo na-ekwu ya na-agwa unu because ihe ọbụla m na-ekwu abụrọkwa na m na-ekwuru onwe m ọ bụkwa mmụọ na-ezi mmadụ ozi hapụkwa na e nwe ike na-ekwu ya dịka okwu a na-ekwu bụ okwu nkịtị mana ihe a na-ekwu bụ okwu dị important okwu dị mkpa okwu ọ ga-abịa emechi ya efucha na-asị na o nwekwarọ onye kwu unu ndị na-ekwu na-ekwu ekwuchi onye ọbụla na-eme ife dị ya mma onye bụ the main person na-acause ọ barọ uru ịbịa kpọọ afa anọrọ m n'ịkpọ mmadụ afa E- ehe eti na a na-enwe issues akpọrọ m ya bụ ife asị mpụta na-akpọ mmadụ afa na-etinyekwu mmụọ na-etinye eh, na-etinye ka e si ekwu ya fuel n'ọkụ ọkụ a na-enwukwu na-aga onye ma na ọ ya bụ ihe na-acause ya jee danyụọ ya na ọ dịrọ mma ndị igbo kedu ife bụ nsogbu anyị kedu ife na kedu ife na-ebutelu anyị dị sota eme negodi ndị yoruba negodi ndị hausa ma ndị ọzọ ma ndị ana m afụcha ndị niile nọ na social media o nwerọ ndị na-akpụta onwe ha na na-abụrọ ndị igbo echi nke a pụta echi nke a pụta echi nke a pụta ọ bụrụ na sọ ndị igbo na-emechu onwe unu iru ifele a na-emekwa unu ọ sọsọ unu nwere ilo ị makwa na ndị ọzọ nwechara ilo mana ha ma ka fa si eso nke fa anyị pụta ya ebupụta nke anyị gbaa onwe anyị n'anwụ gbaa onwe anyị ọtọ ịgba onwe gị ọtọ kezi nke i dowe kezi nke i ji ndị igbo eji m chukwu ayọ onye ọ bụ ya na-acausekwa ihe adanyekwe adị ebe ọ nọ ka njọ bụ na ndị bụ ndị ekpele ndị bụ ndị ekpele onye a kpọrọ afa a sị na a kpọrọ afa mana oge ga na-acause ihe ga-eji in fact onye ọbụla bụ onye nwe na-acause ife a na-eme biko ji nwayọọ jee kwụsị ya na ọ dịrọ mma mmadụ na-akali ife akali mmadụ na-akali dọmbisili ị ga-abụgide baby luo echi nọgide mmadụ abụgide obi is a boy ebu- obi is a boy anọgide a sị obi is a man and a sị na obi is a man ị na-eme ihe e ji akpọ gị man na if- i- i- ife unu na-eme biko o nwere ka ọ dị ọ dịrọzi mma jee kwanyerenụ onwe unu ugwu biko ka emesịanụ